Etu obi dị mmadụ, feelings and expressions. Anyị ga-amụ otu mmadụ si ekwu ihe dị ya n'obi ebe a. Ngwa ka anyị na-aga nụ. Nke mbụ bụ kedu ihe na-eme Sarah? What is wrong with Sarah? Kedu ihe na-eme Sarah? Ụjọ na-atụ ya. She is scared. Ụjọ na-atụ ya. If I want to say I'm scared, I'll change the pronoun. Ụjọ na-atụ m. Ụjọ na-atụ m. I am scared. Nke abụọ, kedu ihe na-eme Uche? What is wrong with Uche? Iwe na-ewe ya. He is angry. Iwe na-ewe ya. But if I want to say I am angry, iwe na-ewe m. Iwe na-ewe m. Nke atọ, kedu ihe na-eme Amaechi? What is wrong with Amaechi? Obi dị ya ụtọ. He is happy. I can say obi na-atọ ya ụtọ. Obi na-atọ ya ụtọ ma ọ bụ obi dị ya ụtọ. He is happy. Nke anọ, kedu ihe na-eme Andrew? Agụụ na-agụ ya. He is hungry. Agụụ na-agụ ya. I am hungry. Agụụ na-agụ m. Agụụ na-agụ m. I can even express what I'm hungry for. Ofe na-agụ m. Ofe soup. Ofe na-agụ m. I'm hungry for soup. I can also also tell somebody, agụụ gị na-agụ m. I miss you. Agụụ gị na-agụ m. Agụụ nne m na-agụ m. I miss my mother. Agụụ nne m na-agụ m.

Onye ka ị hụrụ n'anya? Ahụrụ m gị n'anya. I love you. Ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m nna m n'anya. I love my father. Ahụrụ m nna m n'anya. Ọ hụrụ ya n'anya. She loves him. Ọ hụrụ ya n'anya. So you can always use change the pronouns. Ọ hụrụ ya n'anya. He loves her. She loves him. Onye ka ị hụrụ n'anya? Gị nwa. Who do you love? Ngwa ka anyị gaa kwanụ n'ihu. We have some other more. Nke mbụ ebe a sị, akpọrọ m ya asị. I hate it. Akpọrọ m ya asị. Akpọrọ m izu oshi asị. I dislike stealing. Akpọrọ m izu oshi asị. Nke abụọ, ike agwụla m. I'm tired. Ike agwụla m. I can also say ike agwụla m ịnọ n'ụlọ. I'm tired of being indoors or to stay at home. Ike agwụla m ịnọ n'ụlọ. Nke atọ, erijuola m afọ. erijuola m afọ I'm full nke anọ eriela m eriela m literally means I have eaten we use that we say that to express uh, someone being lucky eriela m o riela she is lucky o riela nke ise akpịrị na-akpọ m nkụ Akpịrị na-akpọ m nkụ. I'm thirsty. Akpịrị na-akpọ ya nkụ. He is thirsty. Akpịrị na-akpọ ya nkụ. Nke isii, ọ na-akpasu m iwe. Ọ na-akpasu m iwe. She is provoking me or she provokes me. Ọ na-akpasu m iwe. Olu nwayọọ, olu nwayọọ dị mkpa na ndụ a. We're going to learn how to express ourselves in politeness. Olu bụ voice. Olu nwayọọ, nwayọọ, gentleness, slowly. Olu nwayọọ. Ndewonụ, ka anyị na-aganụ n'ihu. Nke mbụ ebe a sị Gbaghara m. Gbaghara m. Forgive me. Gbaghara ya. Forgive him. Gbaghara ha. Gbaghara ha. Forgive them. Nke abụọ, ndo. Ndo, Emeka ndo, Emeka sorry. Nke atọ, biko. Biko bịa, please come. Biko bịa, oh, bịa. Nke anọ, ewela iwe. ewela iwe don't be angry ewela iwe na abịaghị m don't be angry or offended that I didn't come ewela iwe na abịaghị m nke ise bụ biko pụọ n'ụzọ ma ọ bụ biko pụtụ n'ụzọ they are very polite to say biko pụtụ n'ụzọ if you say pụọ n'ụzọ it's not polite pụọ n'ụzọ you have to speak politely olu nwayọ were olu nwayọ biko pụọ n'ụzọ nke isii bụ biko pụọrọ m n'ụzọ biko pụtụrụ m n'ụzọ ma ọ bụ biko pụọrọ m n'ụzọ Nke mbụ ebe a bụ nyere m aka, nyere m aka, help me. Biko nyere m aka, please help me. Nke abụọ, imeela, daalụ, mma mma, mma mma. Nke atọ, jisi ike. Well done. Jisi ike, daalụ ọrụ. Keep up the good work. Jisi ike. Nke anọ, jiri nwayọọ. jiri nwayọọ take it easy jiri nwayọọ na-agafe pass gently nke ise biko nyetụ m mmiri so the tụ is added to any verb the tụ is a suffix that you can attach to any command any simple command nyetụ m nyetụ m please give me nyetụ m mmiri please give me some water nyetụ m nri please give me some food that tụ literally means little something little nyetụ m nke isii biko bịa biko bịa please come ịgwa mmadụ okwu n'olu ndụmọdụ anyị ga-amụ ụzọ dị iche iche esi agwa mmadụ okwu n'olu ndụmọdụ different ways of advising someone ngwa ka anyị na-aganụ nke mbụ ebe a bụ gee ntị listen gee ntị gee ntị ụmụaka geenụ ntị children listen ụmụaka geenụ ntị but if i'm speaking to one person i can say gee ntị gee ntị

nke ise were ya nwayọọ take it easy were ya nwayọọ hmm? were ya nwayọọ na-agwa mmadụ okwu take it easy when you are speaking to someone were ya nwayọọ na-agwa mmadụ okwu nke isii achọ achọla okwu don't look for trouble i can tell a boy nwoke sị ya Ade, Amaechi achọla okwu. Achọla okwu na klaasị. Don't look for trouble in class. Achọla okwu na klaasị. Nke mbụ ebe a sị, ọ gbasaa gị. Ọ gbasaa gị. Ụfọdụ ga-asị, ọ gbasarọ gị. Ọ gbasahụ gị.

m na-arịọ gị ma ọ bụ ana m arịọ gị I'm begging you ana m arịọ gị biko gbaghara m please forgive me ana m arịọ gị biko gbaghara m nke anọ zuo ike zuo ike a man can tell his fellow nwoke m zuo ike my man rest nwoke m zuo ike nke ise mechie ọnụ gị keep quiet Shut your mouth. Mechie ọnụ gị. Nke isii, gba ya nkịtị. Gba ya nkịtị. Ignore him or ignore it. Gba ya nkịtị. Nke mbụ ebe a sị, nọọ nwayọọ, be calm. Calm down, nọọ nwayọọ. Nọọ nwayọọ na class. Be quiet in class. Nọọ nwayọọ, Nke abụọ, megharịa ahụ, move your body, megharịa ahụ, gbaa egwu, shake your body, dance, dance, megharịa ahụ, shake your body, megharịa ahụ. Nke atọ, nọzie ọfụma, nọzie ọfụma, sit properly. Nke anọ, mezie efe gị, mezie efe gị, adjust your clothes, mezie efe gị. Nke ise, mezie maọbụ gbachie bọtịn gị button up gbachie bọtịn gị